ekenekwa m unu wee na-asị unu nke onye chi ya zere ụmụnne m a ka m bụkwa maazị akụ nwanne mmadụ abịa m ịjụ gị tata ma ọ ka nwere ife nọ gị n'ime ya bụ mmadụ ne anya ọ sị na onye a si na o si ebe dị otu a ọ ka nwere ife nọ gị n'ime ọ ka nwere ekuke ị na-eke ma ọ bụ akparamagwa ị na-akpa ma ọ bụ omume ị na-eme ma ọ bụ otu i si ekwu okwu ya bụ mmadụ nụ ntu a ma ọ bụ mmadụ fụ ntu a ọ sị n'eziokwu na onye a si ebe dị otu a ụdị ife afụ ọ ka dị n'ime gị achọrọ m ka ị lee iche ị na-afụ ugbu a na actor anyị nwanne anyị nwoke eze akụ a ka ị gwa m otu ọ dị gị otu a ka o kwesịrị isi wee na-adị obodo ndị ọzọ niile na-eke ekuke fa obodo ndị ọzọ niile na-eme ejimmara fa otu a ka e kwesịrị otu a ka o kwesịrị na anyị nwa bụ ndị Igbo yi esikwa na-eke ekuke anyị o kwesịrị nwanne na e needighi ịdị na-ajụ anyị kelee ebe onye ebe anyị wụ maọbụ kelee ebe anyị si na once a fụrụ ekuke mmadụ kere once a fụrụ appearance once ma onye ahụ kwuru okwu nwanne ị marụgo onye dị ife afụ marụ ebe o si i needighi ịjụba ya ajụba nwanne mmadụ ọ ga-akakwanụ mma ka i bido tata dị ife a mebe eji mmala anyị maka na obodo ndị ọzọ niile na-eṅomi nke ha eṅomi e kwesịrị ka anyị na-eṅomi nke anyị ọ bụrụ na anyị lapụ eji mmala anyị ọ bụrụ na anyị sị na nke anyị abaghị uru ọ bụrụ na anyị hapụ ịdị na-eme nke anyị ọ bụrụ na anyị hapụ ịdị na-eke ekuke anyị nwanne o nwere onye ọzọ ga-abịa emere anyị ya ọ dịghị ka obodo ndị ọzọ ga-abịa na-emere anyị ya nwanne ebe ọbụla ị nọ ihe ọbụla ị na-eme gbaa mbọ fụ na ị na-akwalite ejimmara anyị ọ bụrụgodo asụsụ ka ị na-asụ ọ bụrụgodo okwu ka ị na-ekwu ntu a gbaa mbọ fụ na ị na-akwado ejimmara anyị ọ bụrụgo nne anyị ekike ka ị na-eke ọ bụrụgo nne akwa ka ị na-eyi gbaa mbọ fụ na ị na-akwado ejimmara anyị o bido tata dịba mma nwanne ọ dịbara gboo ejimmara gị ahụ ị na-agba ọsọ that ihe ahụ e ji wee marụ that omenala ahụ ndị be unu ahụ na-eme ị na-agbara ọsọ that otu ahụ ndị be unu ahụ si ejikere ị na-agbara ọsọ nwanne mmadụ ọ bụrọ obodo ọzọ ga-abịa imerụ gị ya ọ gụnwa ife ga na-eme ya ọ bakwa na history ọ bakwa ndị ọzọ ya enwekwa ike na-eṅomi ya eṅomi ndị ahụ ị na-eje eṅomiri na ọ na-adị ka ọ gụ dị ka ha ọ na-adị ka ọ gụ na-asụ ntu ha si asụ ọ na-adị ka ọ gụ na-eyi akwa ntu ha si eyi nwanne ọ maka na ha maintain ihe ha nwere ọ maka na ha maintain that ejimmara ha ahụ ọ ya mere i ji wee bịa ọ na-agụ gị agụụ ajụjụ ka m na-ajụ gị nwanne mmadụ ọ bụrụ na ị lapụ ejimmara gị ahụ kelee onye ga na-eme ejimmara gị ahụ o bido tata dịba mma ọ dịbara gboo ka anyị bido na-eṅomi ife anyị nwere ka anyị bido na-eme ejimmara anyị nwanne ọ ga-abara anyị uru i nene actor anyị nwanne anyị nwoke eze akụ a nwanne i nene ya ị fụ otu ọ dị ị fụ otu o si kwanye ugwu n'anya ị fụ otu o si kọwaa ebe o si nwanne i needighi ịjụba kelee onye ebe dị ife a kelee ebe ndị a si nwanne once i nere anya nwanne ị marụgo otu a ka ọ dị ọtụtụ obodo gbara anyị okirikiri nwanne ntu a kwa ka ha si wee ekekwa ekuke ị fụ onye ugwu tata nwanne i needighi ka ị jụba ajụba na onye a ọ bụ onye ugwu once ị fụrụ onye ugwu ị marụgo na onye ugwu dị ihe a ntu a ka ọ dị onye ofe mmanụ ị fụgo onye ofe mmanụ nwanne ị marụgo na ihe a onye ofe mmanụ etu a ka gị nwa bụ nwa afọ igbo kwesịkwara iji na-eke ekike etu a ka gị nwa nwa afọ igbo kwesịkwara ka ị nwee eji mara gị ka eji mara gị ahụ nọ n'ime gị ka ọ ya adịghị apụ apụ ka ọ ya abụghị ihe mmadụ ga-abịa pụta ọ jụba kelee ebe onye a si onye dị ife a nwanne na once onye ahụ nere gị anya na ya taa once onye ahụ gere gị ntị n'onu ọ marụgo onye ebe ị wụ nwanne mmadụ wee bido tata dịba mma ọ dịbara gboo ka anyị bido na-eṅomi ife anyị nwere ka anyị were ụmụ ife dị n'ala anyị ka anyị were na-eji mara anyị kpọrọ ife ka o wee bara anyị biko nwanne mmadụ tụsara m ozi a nwanne sonye n'ife m na-eme kụọrụ m page a follow nwanne mmadụ subscribe na my YouTube channel ekenekwa m unu wee na-asị unu nke onye chi ya zere ya gazielu nwoke gazielu nwaanyị 70 years old man.